Táim fostaithe faoi scéim Phobal na Gaeilge le Foras na Gaeilge agus tá Glór Cheatharlach mar eagraíocht ag obair chun an teanga a chur chun cinn i measc an phobail go háitiúil i mbaile Cheatharlach. Mar sin, is dócha go bhfuil roinnt mhaith taithí againn imeachtaí a eagrú do gach aoisghrúpa agus daoine fásta san áireamh ansin. Chomh maith le labhairt libh inniu faoi na himeachtaí atá eagraithe agus á n-eagrú ag Glór Cheatharlach, táim ag súil le cloisteáil faoi cad a oibríonn daoibh i bhur bpobail féin agus roinnt nodanna a thógaint ar ais go Ceatharlach liom. Go minic, braitheann an-chuid ar an saghas pobail atá in áiteanna éagsúla agus mar sin cé go n-oibríonn imeacht in áit amháin, ní hé sin le rá go n-oibreoidh sé an imeacht céanna in áit eile. So, mar sin, ba mhaith liom, b'fhéidir, beagáinín cúlra, so ba mhaith liom, b'fhéidir, just beagáinín cúlra a thabhairt daoibh faoin saghas pobail atá againn i gCeatharlach agus na saghas grúpaí atá Glór Cheatharlach ag déanamh iarracht freastal orthu. Is baile réasúnta mór é Ceatharlach. Tá daonra le de breis is fiche trí míle duine ins an baile mór féin. Ó thaobh na Gaeilge de, tá an teanga an-láidir i measc daoine óga agus daoine fásta is dócha. Bunaíodh an chéad choiste Glór na nGael sa baile breis is daichead bliain ó shin agus is iomaí an duine atá tar éis saothrú ar son na teanga ón am sin ar aghaidh. Thosaigh an caidreamh idir muintir Cheatharlach agus an teanga le bunú coiste Glór na nGael agus le reachtáil an chéad féile dhátheangach, Féile na hÉigse, i 1979 agus d'fhás sé ó shin ar aghaidh. So bunaíodh Naíonra Cheatharlach i 1980 agus Gaelscoil Eoghain Uí Thuairisc i 1982. Bhí fiche dalta insan rang naíonán le Múinteoir agus Príomhoide Bríde de Róiste atá mar chathaoirleach ar Ghlór Cheatharlach. Glór Cheatharlach anois. Agus ag teacht as sin ansin, bunaíodh Gaelcholáiste Cheatharlach i 1990 agus anois i 2000 is a ceathair déag tá suas le 500 páiste ag freastal ar an nGaelscoil agus breis is 300 sa Ghaelcholáiste agus tá na céadta tar éis dul trín gcóras oideachais thar na blianta agus iad anois mar daoine fásta agus an teanga acu. So cé go bhfuil nasc láidir ag Glór Cheatharlach le cúrsaí oideachais sa bhaile, sna gnáthscoileanna chomh maith leis na Gaelscoil agus an Gaelcholáiste, sé an pobal ginearálta atá muidne ag iarraidh freastal air. So is féidir linn pobal Cheatharlach is dócha a bhriseadh síos i dtrí saghas spriocghrúpaí atáimid ag díriú air. So na spriocghrúpaí atá ag Glór Cheatharlach ná na Gaeilgeoirí, so sin na daoine atá ag lorg deiseanna labhartha agus deiseanna sóisialta, tá an teanga acu agus tá siad ag iarraidh í a úsáid. Ansin na foghlaimeoirí, so sé sin na daoine atá ag lorg deiseanna foghlamtha agus cleachta Gaeilge. Agus an tríú grúpa ná an pobal ginearálta, so sé sin meascán de daoine atá líofa, B'fhéidir go bhfuil cúpla focal acu, ach ná fuil siad gníomhach i saol na Gaeilge ach amháin má luíonn sé isteach lena caitheamh aimsirí, lena spéiseanna atá acu ins an saol féin. So b'fhéidir féachaimid ar na trí spriocghrúpaí anois. So na Gaeilgeoirí i dtús báire. So de ghnáth tá na daoine seo réasúnta líofa, nó ar a laghad compórdach comhrá a dhéanamh len méid Gaeilge atá acu, agus mar sin is imeachtaí lán-Ghaeilge a mbíonn i gceist dóibh siúd. So, bíonn imeachtaí rialta againn i mBaile Cheatharlach, imeachtaí sóisialta den chuid is mó. So, mar shampla, tá trí ciorcal comhrá nó ciorcal cainte againn. So, níl aon brú i gceist leis na himeachtaí seo ar thaobh eagrúchán de nó ar thaobh bheith páirteach ann. So, athraíonn an slua a mbíonn ann ó sheachtain go seachtain is ó mhí go mí agus is imeachtaí neamhfhoirmiúil atá i gceist. So, mar shampla, tá pictiúr againn anseo dár ciorcal comhrá maidine. Agus Is Leor Beirt is ainm dó, níor thosaigh sé ach i Mí Márta den bhliain seo caite. Agus you know tá oícheanta sóisialta ar siúl againn le cúpla bliana anuas agus bheartaíomar triail a bhaint as rud sa maidin because cheapamar b'fhéidir go mbeidh sé éasca slua difriúil a mhealladh agus ar ndóigh bhí sé agus an-chuid daoine atá b'fhéidir éirithe as anois agus saor i rith an lae agus ag lorg rud éigin So, buailimid le chéile uair sa tseachtain i seomra beag i Leabharlann Bhaile Cheatharlach agus bíonn tae agus caife agus comhrá Gaeilge ar siúl. Agus bíonn slua maith i láthair i gcónaí agus mar a dúras, níl aon bhrú i gceist agus mar sin athraíonn an slua ó sheachtain go seachtain agus braitheann daoine gur féidir leo, díreach bualadh isteach agus cupán a bheith acu agus beagáinín comhrá agus ar aghaidh leo arís. Chomh maith leis sin, bíonn dhá imeachtaí againn in aghaidh na míosa, dhá oíche sóisialta trí Ghaeilge. So an chéad cheann ná Gaeilge le Chéile. Bíonn sé againn oíche Déardaoin amháin sa mhí i dteach tábhairne áitiúla, thart ar a naoi a chlog san oíche, agus díreach arís is caint agus comhrá agus deoch trí Ghaeilge atá i gceist. Agus ansin ceann eile oíche Sult agus bíonn sé sin arís oíche Déardaoin amháin sa mhí agus bíonn sé sin i dteach tabhairne eile agus bíonn ceol, ceol traidisiúnta beo ar siúl freisin so bíonn sé sin ann do dhaoine freisin. So is deis iontach iad Ciorcal Comhrá chun daoine a mhealladh chun bheith páirteach i saol na Gaeilge, tá siad neamhfhoirmiúil, níl aon bhrú i gceist agus ní gá a bheith ann gach seachtain nó gach mhí. Tagann daoine nuair a oireann sé dóibh agus déanaimid poiblíocht ar na himeachtaí seo trí na nuachtáin áitiúla, trí ár suíomh idirlín agus ar Facebook agus freisin tá saghas database againn de na daoine agus seolaimid text amach faoi gach imeacht ionas go mbeidh siad ar an eolas faoi. So, cé go gcreideann Glór Cheatharlach go bhfuil áit in ar mbaile do Ionad na Gaeilge, cinnte, tá sé fíor tábhachtach freisin nach mbeidh baint ag an Gaeilge le aon áit amháin agus is. É sin an príomhchúis go n-eagraíonmid na himeachtaí sóisialta seo i measc na phobail, so ins na tithe tabhairne, sa leabharlann, sna siopa caife agus mar sin de. So an sprioc atá againn mar eagraíocht ná chun an Ghaeilge a chur amach i measc an phobail, mar sin bíonn na himeachtaí seo á reachtáil againn sna háiteanna sin seachas iad a bheith teoranta istigh d'ionad Ghaeilge amháin. So, tá cúpla turas cultúrtha Gaeilge eagraithe againn go dtí seo ag Glór Cheatharlach. Bhí turas againn anuraidh go dtí an Ceoláras Náisiúnta, go Ceolchoirm Gael Linn. Bhí slua an-mhaith, suas le 30 ar an mbus go dtí an imeacht agus bhain gach duine an-taitneamh as. Rinneamar turas go Cluain Tarbh arú anuraidh agus bhí lá lán d'imeachtaí Gaeilge eagraithe ag Gaeilgeoirí Chluain Tarbh dúinn agus thaispeáin siad saol na Gaeilge insan áit sin. Agus ansin tháinig grúpa síos go Cheatharlach agus rinneamar an rud céanna dóibh. So is smaoineamh deas é sin b'fhéidir saghas malartú a dhéanamh le grúpa eile, just turas lae, sin an méid a bhíonn i gceist ansin. Agus bíonn an-chuid imeachtaí éagsúla á eagrú againn freisin ó mhí go mí mar chuid de na féilte Gaeilge agus féilte dhátheangach a mbíonn againn i gCeatharlach, ach b'fhéidir labhróimid libh níos mó faoi sin ar ball. So féachfaimid ar an dara spriocghrúpa anois agus sé sin na foghlaimeoirí. So tá an-chuid taithí againn ranganna Gaeilge a eagrú i gCeatharlach le blianta fada anois ach bhraitheann siad, ar bhreis daoine a bhí á reachtáil, nach raibh mórán dul chun cinn ar thaobh an leibhéal Gaeilge agus an méid Gaeilge a bhí á fhoghlaim ag na daoine a bhí ag freastal orthu, agus go raibh siad saghas beagáinín ró-neamhfhoirmiúil. Cé go raibh roinnt daoine sásta le méid sin, bhí an-chuid daoine eile agus bhí siad ag iarraidh dul chun cinn ceart a dhéanamh. So rinneamar teagmháil len comhlacht Gaelchultúr, gabh mo leithscéal, agus d'fhógraíomar ranganna ag leibhéil éagsúla agus thosaigh siad siúd i Meán Fómhair 2000 is a hocht agus níor chreideamar é ach chláraigh na sluaite agus tá na ranganna fós ag dul ar aghaidh i gCeatharlach anois cé nach bhfuil na líon céanna daoine ag freastal orthu. Thosaíomar amach, déarfainn go raibh suas le seasca ag déanamh an chéad téarma agus. Thit an uimhir thar na blianta ach fós tá uimhreacha maith go leor ag glacadh páirt inniu. So bíonn trí téarma againn, so sé sin téarma an Fhómhair, an tEarrach agus an tSamhraidh agus ag brath ar an éileamh bíonn trí nó ceithre leibhéal á ofráil againn. So tosnaímid le Bunrang, ansin bíonn Meánrang 1 agus 2 agus má tá sé á lorg ag daoine Ardrang freisin. So ní théann na leibhéal go léir ar aghaidh gach téarma, braitheann sé ar an slua. So, de ghnáth, bíonn bunrang agus meánrang ar a laghad ag dul ar aghaidh. So, tagann daoine ó chúlraí éagsúla chun páirt a ghlacadh i Gaelchultúr. So, formhór díobh is daoine a raibh, b'fhéidir, deacrachtaí acu an teanga a fhoghlaim agus iad ar scoil iad féin. Agus anois tá siad ag iarraidh í a labhairt agus tuismitheoirí, b'fhéidir, a bhfuil páistí tar éis tosnú sa Ghaelscoil, seantuismitheoirí agus a bhfuil garpháistí tosnaithe sa Ghaelscoil, agus tá siad ag iarraidh a bheith ábalta cumarsáid a dhéanamh leo trí mheán na Gaeilge, bíonn siad ar buile ag teacht isteach sa rang mar nach thuigeann siad an méid a bhfuil á rá ag na páistí agus tá siad ag iarraidh go mbeidh siad ábalta comhrá ceart a dhéanamh leo. So, chomh maith leis sin, bíonn daoine le proifisiúin éagsúla, dlíodóirí, múinteoirí, daoine atá ag obair i bpostanna sa státseirbhís ina measc agus b'fhéidir daoine atá éirithe as agus ag lorg rud nua. So, is meascán de chúlraí de. de daoine a thagann go dtí na ranganna. So, tá na ranganna costasach, cinnte, níl aon dabht faoi sin. Cosnaíonn siad céad ochtó euro an téarma. Ach is léir an dul chun cinn atá á dhéanamh ag daoine atá ag freastal ar na ranganna. So, agus is minic a thagann siad ar ais agus déanann siad níos mó ná téarma amháin. So, ceapaim go ndeireann sé sin an-chuid faoi an caighdeán agus an sásúlacht atá ag teacht as na ranganna seo. So bíonn siad compordach ansin, b'fhéidir, ag deireadh téarma nó b'fhéidir ag deireadh dhá théarma, tá siad compordach ansin páirt a ghlacadh ins na himeachtaí sóisialta cosúil leis na ciorcail chomhrá agus mar sin. So tá sé an-tábhachtach ansin go mbeidh imeachtaí á eagrú againn chun freastal orthu, nach bhfuil siad díreach ag dul isteach, ag déanamh rang, ag teacht amach agus nach bhfuil deis acu ansin í a labhairt. So tá nasc tábhachtach againn freisin len Comhairle Chontae Cheatharlach agus cuireann siad an ionad ar fáil saor in aisce do na ranganna seo. Mar sin tá laghdú price de ghnáth cosnaíonn na ranganna thart ar €200 timpeall na tíre agus is €180 a ghearrann Gaelchultúr ar fhoghlaimeoirí Cheatharlach mar nach bhfuil siad ag íoc as ionad. So, chomh maith leis sin, is dócha, tá sé tábhachtach a rá, tuigimid nach bhfuil na ranganna seo ceart do gach duine agus nach bhfuil an t-airgead ag gach duine le híoc astu agus mar sin bímid ag obair len VEC i gCeatharlach, an Vocational Education Committee, agus cuireann muid ranganna ar fáil uair sa bhliain freisin. ranganna neamhfhoirmiúil comhrá Gaeilge ins an Ghaelcholáiste agus is cúrsa, b'fhéidir deich seachtaine atá i gceist agus níl ach b'fhéidir €50 so tá an dhá rud ann chun freastal ar gach duine so go mbeidh gach duine sásta so agus tá sé tábhachtach is dócha nach mbraitheann éinne go bhfuil aon rud saghas eisiach faoi foghlaim na teanga agus nach féidir leo páirt a ghlacadh toisc nach bhfuil an t-airgead acu. Rud eile a oibríonn an-mhaith i gCeatharlach ná ranganna rince sean-nós agus tá. Rince Sean-Nós, ranganna, á reáchtáil againn le cúpla bliain anuas ach i mbliana really tá slua an-mhór ag glacadh páirt so feicfidh sibh ansin. Tá slua an-mhór páistí ag glacadh páirt in san Gaelscoil ach chomh maith leis sin tá múinteoir iontach againn, Irene Cunningham, is as Connemara di agus bíonn sí i gCeatharlach chun na ranganna a thabhairt do na páistí sa Ghaelscoil uair sa tseachtain agus mar sin fanann sí sa tráthnóna agus deineann sí ranganna do daoine fásta. So, úsáidimid an club iománaíocht sa bhaile agus tá rang do páistí agus tá rang do tosaitheoirí agus rang do feabhasóirí agus tá thart ar 60 daoine fásta ag foghlaim sean-nós faoi láthair i gCeatharlach. So, is slua an-mhór é sin. Deireann gach duine i gCeatharlach i gcónaí go bhfuil sé an-dheacair slua a mhealladh go haon rud. So, ceapaim go bhfuil ag éirí go han-mhaith linn le 60 daoine fásta tar éis tosnú ar chúrsa agus ag leanúint leis. Um so bíonn a lán Gaeilge á labhairt i measc um na foghlaimeoirí iad féin agus you know i measc na daoine a mbíonn páirteach sa rang seo, cé nach bhfuil an rang go léir tugtha trí mheán na Gaeilge. Um so tá nasc an-tábhachtach idir imeachtaí cultúrtha a eagrú agus cur chun cinn na teanga freisin. So tugann sé sin ar aghaidh go dtí an tríú grúpa muid agus 'sé sin an eh pobal ginearálta. So, sin daoine, b'fhéidir tá siad líofa, b'fhéidir nach bhfuil ach cúpla focal acu, ach nách bhfuil gníomhach i saol na Gaeilge ach amháin má luíonn sé isteach le pé rud atá ar siúl acu ina shaol féin. So, ceapaim féin go bhfuil siad seo beagnach an grúpa is tábhachtaí agus tá sé an-tábhachtach freastal ar an ghrúpa seo agus imeachtaí spéisiúil a chur ar fáil dóibh chun an suim sa teanga agus an teanga féin a choimeád beo i slí ghníomhach agus i slí bríomhar. So, táimid ag obair go dian i gcónaí chun freastal ar an bpobal ginearálta agus chun iad a tharraingt i dtreo na Gaeilge ionas go bhfeicfidh siad na na mórbhuntáistí atá ag baint len teanga. So, déanann Glór Cheatharlach iarracht é seo a dhéanamh trí imeachtaí rialta agus speisialta cosúil le na féilte, so bíonn trí féilte or dhá féile mór againn in aghaidh na bliana, sé sin féile mí nó Seachtain na Gaeilge mí Márta agus Féile an Fhomhair i mí Dheireadh Fómhair agus ar ndóigh bhí féile mór againn an Féile Idirnáisiúnta Pan Cheilteach i gCeatharlach i 2012 agus 2013. So, agus muid ag labhairt faoin bpobal ginearálta, tá sé tábhachtach measúnú a dhéanamh ar an bpobal atá agaibh i bhur muintir, i bhur n-áiteanna féin, agus féachaint cén saghas imeachtaí atá oiriúnach agus freastal orthu siúd. So, rinneamar suirbhé mór i mbaile Cheatharlach i 2010 dár teideal 'Taithí agus dearcadh an phobail i leith na Gaeilge i gCeatharlach i 2010. So bhí torthaí an-spéisiúil, an-dearfach againn agus bhaineamar úsáid as na torthaí ansin agus an pleanáil á dhéanamh againn. So rinneamar plean oibre trí bliana agus ba léir ón suirbhé sin go raibh níos mó deiseanna labhartha ag teastáil ón bpobal agus mar sin rinneamar cinneadh iad siúd a chur ar fáil dóibh. So léirigh na torthaí freisin go raibh níos mó imeachtaí sóisialta ag teastáil agus mar sin arís is iad siúd atáimid ag déanamh iarracht a chur ar fáil. So cé go bhfuil mé anseo chun labhairt faoi imeachtaí do dhaoine fásta, ceann de na ngrúpaí is láidre atá againn i gCeatharlach faoi láthair ná ár ngrúpa Tuistí Leanaí Spraoi. So cé go bhfreastalaíonn sé ar pháistí tá sé ag freastal ar dhaoine fásta a bhfuil ag iarraidh Gaeilge a labhairt freisin. So, spraoi ná grúpa tuismitheoirí agus tagaimid le chéile dhá uair sa mhí chun comhrá Gaeilge a bheith againn fhad is atá na páistí óga ag spraoi agus ag súgradh lena chéile. So, bhunaigh mé féin agus tuismitheoir eile an grúpa seo i samhradh dhá mhíle is a dó dhéag, arís chun freastal ar na tuismitheoirí a bhí ag iarraidh Gaeilge a labhairt lena bpáistí ó aois óg. So, tá daonra mór. daoine óga le páistí óga i gCeatharlach agus you know tá an-chuid grúpa tuistí agus leanaí Béarlaí, Béarla ag feidhmiú sa bhaile agus theastaigh uainn freastal ar na tuismitheoirí a bhí líofa nó a bhí sásta an cúpla focal le húsáid lena bpáistí agus chomh maith leis sin tá an-chuid daoine a bhfuil tar éis dul trín gcóras oideachais Ghaeilge atá an teanga acu agus atá ag tógáil clainne iad féin anois so theastaigh uainn rud éigin a chur ar fáil do na daoine sin So tá meascán iontach teaghlach páirteach sa ghrúpa anois. Mar a dúras, tá daoine atá líofa toisc gur fhreastail siad ar an gcóras oideachais Gaeilge. Tá Gaeilgeoirí as na Gaeltachtaí éagsúla againn atá lonnaithe i gCeatharlach anois, nó lonnaithe i mbailte gar go Ceatharlach, tagann daoine ó áiteanna i gCill Dara agus Cill Chainnigh chugainn ar maidin Sathairn freisin. Tá tuismitheoirí atá ag súil na páistí a chur go dtí an Ghaelscoil agus a bhfuil ag iarraidh tús luath a dhéanamh len teanga agus ansin tá tuismitheoirí eile a thagann toisc gur oireann an maidin Satharn dóibh nó atá ina gcónaí gar don ionad agus mar sin is bónas an Ghaeilge you know b'fhéidir nach bhfuil siad ag teacht don Ghaeilge amháin ach tá siad sásta pé mhéad atá acu a labhairt agus éisteacht leis agus go mbeidh na páistí ag déanamh iarracht í a labhairt freisin. So tagaimid le chéile in ionad phobail gar go lár an bhaile agus tá áiseanna iontach ar fáil dúinn ann. Fuaireamar deontas ón gcoiste gcúram leanaí áitiúla nuair a thosnaíomar amach agus bhí airgead againn ansin chun roinnt mhaith bréagán agus leabhar agus ábhar dhátheangach a cheannach. So caithfidh mé a rá, éinne atá ag smaoineamh faoi rud mar seo do bhur mbaile féin, tá sé fíor éasca ceann you know grúpa a thosnú má bíonn duine nó beirt atá sásta bheith ann i gcónaí you know ní gá go mbeidh slua an-mhór gach gach seachtain ach leanfaidh sibh ar aghaidh ar aon nós so tagann an grúpa le chéile uair sa choicís bíonn cupán tae againn comhrá Gaeilge ag na tuismitheoirí fhad is atá na páistí ag spraoi agus ansin bíonn cúpla amhrán Gaeilge againn ag deireadh na seisiúna agus is breá leis na páistí an chuid sin. Agus bhí imeacht álainn againn, tá pictiúir agam ansin dó le déanaí, bhí cóisir na Nollag, spraoi, agus bhí Daidí na Nollag againn a bhí lán de Gaeilge so bhí sé sin go hálainn do na páistí agus do na tuismitheoirí agus ceapaim you know go gceapann siad fiú go bhfuil an grúpa seo saghas ar chaighdeán níos fearr ná na na grúpaí tuistí leanaí Béarla you know ní dóigh liom go raibh cóisir na Nollag ag mórán dóibh so bíonn sé go deas seirbhís a chur ar fáil a bhfuil chomh maith nó níos fearr ná na na cinn atá ag dul ar aghaidh trí Bhéarla ins an bhaile. So arís is imeacht é seo a luíonn isteach i ngnáthshaol na tuismitheoirí agus tá siad sásta teacht chun am a chaitheamh lena bpáistí ag spraoi agus deis acu Gaeilge a labhairt freisin. Tá sé tábhachtach freisin iarracht a dhéanamh chun daoine neamhspleách a fháil atá spéis acu ins na himeachtaí éagsúla chun dul i gceannas orthu ionas nach mbeidh an obair agus an dualgas díreach ar dhuine nó beirt amháin. Tá sé an-éasca imeachtaí cosúil leis na Ciorcail Comhrá a reachtáil ach tá níos mó ná sin ag teastáil chun an Ghaeilge a nascadh isteach len gnáthshaol agus len pobal. Tá an nasc an-tábhachtach idir an Ghaeilge agus imeachtaí cultúrtha ar ndóigh, rudaí cosúil le drámaíocht, ceol, amhránaíocht agus rince agus mar sin de. So tá grúpa, ceann de na grúpaí is fearr atá againn i gCeatharlach faoi láthair ná an grúpa aisteoirí Gaeilge Aisteoirí an Lochrainn. So tagann an grúpa le chéile, is grúpa daoine a tá suim acu sa drámaíocht agus atá an Ghaeilge acu agus cuireann siad dráma Gaeilge ar an ardán uair sa bhliain. Chomh maith leis sin bíonn deis acu taisteal timpeall na tíre chun ionadaíocht a dhéanamh ar Cheatharlach ag na féilte drámaíochta Gaeilge eile a mbíonn ar siúl. So arís tá meascán mór daoine páirteach in Aisteoirí an Lochrainn, múinteoirí, daoine le gairmeacha éagsúla, iarscoláirí ón Ghaelscoil agus ón Ghaelcholáiste, agus ní ghlacann siad le éinne nach bhfuil sásta an chumarsáid iomlán a dhéanamh trí Ghaeilge, agus sin an-tábhachtach do ghrúpa mar sin freisin. So éinne a bhfuil ag obair fiú taobh thiar den stáitse, caithfidh go bhfuil siad, you know, líofa sa Ghaeilge nó go bhfuil caighdeán réasúnta maith acu agus go bhfuil siad sásta you know páirt a ghlacadh agus go mbeidh gach rud trí Ghaeilge. So bunaíodh an grúpa seo na blianta ó shin agus ansin tháinig deireadh leo do tréimhse ceapaim saghas sna nóchaidí ehm agus deineadh athbheochan orthu dhá bhliain ó shin agus tá siad ag dul ó neart go neart anois agus an líon daoine atá páirteach ag fás gach bliain so tá sé sin ar fheabhas. Beidh Féile Drámaíochta againn arís i gCeatharlach i mí an Mhárta agus cuirfidh siad an dráma Big Maggie, trí Ghaeilge, ar an stáitse san Amharclann GB Shaw atá againn go háitiúla. So an tá an t-ádh linn i gCeatharlach go bhfuil acmhainn iontach againn ins an amharclann agus is iontach an rud é dráma Gaeilge a bheith mar chuid den chlár don séasúr. Beidh an dráma mar imeacht iontach freisin chun freastal ar an bpobal atá ag lorg imeachtaí Gaeilge agus siamsaíocht Ghaeilge a chur ar fáil dóibh. Agus is imeachtaí speisialta cosúil le an dráma Gaeilge a mbíonn ar againn ag ar féilte dhátheangach agus na féilte Gaeilge i gCeatharlach so cé go mbíonn béim an-láidir againn ar imeachtaí do dhaoine óga agus scoileanna tá sé tábhachtach freisin freastal ar an bpobal fásta le linn na féilte seo. So, tá cúpla samplaí agam d'imeachtaí a d'oibrigh go maith dúinn thar na blianta mar saghas imeachtaí aonair. So, rudaí cosúil le scannán nó clár fháisnéise a chur ar siúl. So, tá rogha maith go leor scannán Gaeilge ar fáil anois, rudaí cosúil le Kings agus na cláir fháisnéise iontach go mbíonn á dhéanamh ag TG4. So bhí ceann iontach againn i mbliana darbh ainm Lón sa Spéir. Bhí sé mar saghas mór-imeacht Féile an Fhómhair 2013 agus is é Lón sa Spéir ná clár fháisnéis lán-Ghaeilge agus is scéal an grianghraif cháiliúla do na fir atá ag suí ar barr an Rockefeller Center i measc i Nua-Eabhrac ag ithe lóin agus ar aon nós fuaireamar go raibh nasc ag duine áitiúla go raibh a shean-athair agus a shean-uncail insan ghrianghraf sin agus rinne grúpa as Gaillimh clár faisnéise faoi do TG4. So chuireamar ar siúl san amharclann ar an scáileán mór agus bhí slua an-mhór i láthair you know daoine nach raibh Gaeilge acu ach a bhí suim acu sa scéal agus na Gaeilgeoirí so sin imeacht you know ní raibh an-chuid eagrúcháin ag dul leis agus d'éirigh go han-mhaith leis freisin. Is dócha go bhfuil sé tábhachtach a rá ag an bpointe seo go n-oibríonn imeachtaí dhátheangach go maith dúinn i gCeatharlach, don phobal ginearálta, rudaí cosúil leis na scannáin sin, bhí fotheideal air, na seisiúin ceoil, turas dhátheangach ar an museum áitiúil, oíche scéalaíochta agus amhránaíocht, mar sin de. Ní Gaeltacht sinn agus níl Gaeilge líofa ag gach duine agus mar sin tá an dhátheangachas an-an-tábhachtach. Tá sé tábhachtach freisin caidreamh maith a bhunú le daoine agus le grúpaí áitiúla eile cosúil leis na grúpaí drámaíochta, na cóir, na grúpaí scéalaíochta agus bíonn sé an-deas nuair a mbíonn Gaeilge páirteach in imeachtaí atá á eagrú ag grúpaí eile agus ag daoine eile i gCeatharlach. Mar shampla, tá grúpa i gCeatharlach darb ainm na Lunchtime Storytellers nó Scéalaithe Am Lóin. agus is minic go mbíonn sliocht nó dán nó amhrán Gaeilge mar chuid den imeacht scéalaíochta ag am lóin, agus tarlaíonn sé sin uair sa mhí. So, sampla eile den chomhoibriú ná an dlúthdhiosca Cuisle na Nollag, agus chuireamar an dlúthdhiosca seo amach i mí na Nollag 2013. D'iarramar ar ghrúpaí agus ar cheoltóirí agus ar chóir agus amhránaithe áitiúla amhrán amháin Gaeilge a roghnú don Nollaig, agus chuireamar iad le chéile ar dhlúthdhiosca álainn darb ainm Cuisle na Nollag. Fiú, bhí grúpa mná rialta againn, bhí siad páirteach sa tionscnamh agus ansin bhí ócáid mhór againn i mí na Nollag chun an Nollaig a cheiliúradh trí Ghaeilge agus chun an dlúthdhiosca a sheoladh agus bhí slua mór i láthair agus bhí sé go hálainn agus an-chuid poiblíocht faighte againn as freisin. agus is mar sin, ag déanamh comhoibriú le grúpaí áitiúla éagsúla, gur éirigh linn clár ollmhór d'imeachtaí dhátheangach a eagrú chun an pobal ginearálta a mhealladh go dtí an Fhéile Idirnáisiúnta Pan Cheilteach i gCeatharlach i 2012 agus 2013. So, an féile seo, níl 'fhios agam an bhfuil mórán eolas agaibh air, ar chuala sibh faoi cheana féin. Tagann cuairteoirí, so thart ar 2,000 duine, ón Bhreatain Bheag, Albain, Oileán Mhanann, Kernow agus an Bhriotáin go dtí an féile seo gach bliain. Agus mar sin, saghas, bíonn slua i gceist ón tús, gan smaoineamh ar dhaoine áitiúla a bheith páirteach. Ach bhí sprioc againn i nGlór Cheatharlach nuair a tháinig an fhéile go Cheatharlach, chun an deis a úsáid chun na céadta agus fiú na mílte daoine áitiúla a mhealladh chun a bheith páirteach in imeachtaí an Fhéile, mar go dtí seo bhí deacrachtaí go leor againn slua mór gnáthdhaoine a mhealladh go imeachtaí ár bhféilte bliantúil. Mar sin d'iarramar ar dhaoine sa phobal a bhí saghas saineolas acu faoi imeachtaí éagsúla a reáchtáil agus a eagrú, bheith páirteach ins an phleanáil ón tús, yeah, tá sé ar ais, I meant the runner, bheith páirteach ins an phleanáil ón tús, ionas go mbeidh saghas mothúchán ann gur le muintir Cheatharlach an fhéile seo agus nach rud do Ghaeilgeoirí amháin a bhí i gceist. So d'éirigh thar barr len bhféile agus tá just cúpla griangrafanna agam daoibh agus mealladh na mílte daoine i dtreo an Ghaeilge le himeachtaí dhátheangach cosúil le siamsaíocht saor in aisce, faoin aer, scéalaíocht, ceardlanna, seisiúin open mic, comórtaisí, ceolchoirmeacha, siamsaíocht ar na sráideanna agus mar sin de. Agus bhí clár chomh maith le haon fhéile ealaíona eile timpeall na tíre. Bhí daoine páirteach in imeachtaí cultúrtha Gaeilge agus ag baint taitneamh astu fiú gan fhios acu féin, you know. So sin an saghas, ba mhór an éacht é sin dúinn. agus d'éirigh linn an Ghaeilge a chur ar aghaidh saghas go dtí leibhéal níos, níos airde arís agus b'fhiú go mór an obair go léir agus anois tá, you know, tá lucht gnó Cheatharlach agus muintir an bhaile ag teacht chugainn ag iarraidh orainn rud éigin a eagrú um Cháisc i mbliana toisc gur éirigh chomh maith len Phan-Cheilteach agus tuigeann siad saghas an, an luach atá ag baint len Ghaeilge. Tá sin díreach cúpla grianghraf le chun samplaí a thabhairt daoibh. So is dócha an cheist is mó, an cheist míle euro, ná conas slua a mhealladh go dtí imeachtaí Gaeilge agus ar ndóigh really níl an freagra agam ach tá roinnt nodanna b'fhéidir conas iarracht é sin a dhéanamh ar aon nós. So, bíonn fadhbanna againn i gCeatharlach. Cosúil le aon áit eile, tá sé fíor deacair slua a mhealladh go imeachtaí. Imeachtaí Béarla chomh maith le imeachtaí Gaeilge. Níl muintir Cheatharlach chomh hiontach sin chun, you know, páirt a ghlacadh i rudaí ach amháin má cuirtear saghas beagáinín brú. So, cé nach éiríonn le gach imeacht a mbíonn á eagrú againn i nGlór Cheatharlach slua a mhealladh, tá rudaí triailte againn thar na blianta cosúil le, b'fhéidir, bhí club cultúrtha againn le tamaillín nó bhí lón Gaeilge agus díreach níor tháinig slua maith go leor agus ní fiú dul ar aghaidh leo ní raibh an suim ann ach you know tá suim ag daoine páirt a ghlacadh in rudaí eile so bainimid triail as rudaí muna éiríonn leo you know bainimid triail as rud éigin eile. So, is dócha, an rud is tábhachtaí agus sibh ag iarraidh slua a mhealladh chun bheith páirteach in imeachtaí Gaeilge, ná poiblíocht, poiblíocht, poiblíocht, mar a deireann siad, agus tá PRO iontach againn i nGlór Cheatharlach, i Bríde de Róiste, ní stopann sí riamh len poiblíocht, agus tá caidreamh iontach ag an beirt againn leis na meáin áitiúla i gCeatharlach. Tá mo chúlra, saghas, sna meáin, roimh a tháinig mé. Chun a bheith i mo Oifigeach Gaeilge, d'oibrigh mé sna meáin agus ansin tá clár raidió á dhéanamh ag Bríd gach seachtain freisin ar an stáisiún raidió áitiúla agus tá an-aithne againn ar na hiriseoirí ins na nuachtáin áitiúla freisin. So tá sé tábhachtach freisin ag labhairt faoi phoiblíocht, poiblíocht Gaeilge agus poiblíocht Béarla mar táimid ag iarraidh, you know, muintir Cheatharlach, níl Gaeilge acu go léir. So déanaimid ár poiblíocht Gaeilge trínár gcolún Gaeilge. Is colún lán-Ghaeilge agus úsáidimid é chun poiblíocht a dhéanamh ar aon imeacht a mbíonn ar siúl againn i nGlór Cheatharlach nó chun poiblíocht a dhéanamh ar imeachtaí Gaeilge timpeall na tíre nuair a bíonn eolas againn fúthu. So, sin nuachtán The Nationalist agus tagann sé amach uair sa tseachtain agus go minic, is minic go mbíonn leathanach iomlán againn lán-Ghaeilge so bíonn sé sin go hiontach. Agus chomh maith leis sin, tá sé an-tábhachtach, preaseisiúintí, preaseisiúintí Béarla a dhéanamh ionas go mbeidh an pobal nach bhfuil líofa ar an eolas faoi cad a mbíonn ar siúl againn agus déarfainn gur annamh an tseachtain againn you know nach mbíonn preaseisiúint Béarla, bíonn rud éigin ar siúl i gcónaí agus tá sé an-tábhachtach saghas an caidreamh sin, leanúint leis agus you know labhairt leis na hiriseoirí agus you know bíonn siad an-mhaith chun. an poiblíocht a thabhairt ansin. Chomh maith leis sin, mar a luaigh mé, tá clár raidió Gaeilge ag Bríd agus tá saghas coiste daoine atá páirteach i nGlór Cheatharlach agus cuireann siad an clár sin i láthair gach seachtain. Rud iontach eile chun poiblíocht a dhéanamh ná na nuachtlitreacha paróistí. An méid daoine a phiocann suas iad tar éis Aifrinn gach seachtain, na céadta céadta daoine agus is féidir nóta beag faoi imeachtaí a chur ann saor in aisce agus, you know bíonn an-chuid glaochanna againn faoi imeachtaí agus is sna nuachtlitreacha paróiste atá sé léite acu. Ar ndóigh is dócha go bhfuil suímh idirlín ag na grúpaí éagsúla, tábhachtach é sin a choimeád suas chun dáta, tá an-obair le déanamh againn ar ár cheann faoi láthair, agus ansin rudaí cosúil le Facebook agus Twitter agus i gcónaí chun a bheith saghas you know ag coimeád daoine ar an eolas trí na meáin digiteacha sin freisin.